agus an ceol agus an comhluadar ar fad a bhí againn ag an deireadh seachtaine, you know yourself, tagann an Luan róghasta do cúpla duine, muid féin san áireamh, ach mar is gnáth, tá mé anseo le mo chuid comhleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar atá tú? Tá mé iontach tuirseach, caithfidh mé a rá, agus Tá cúis leis sin agus is mar gheall go bhfuil an bheirt agaibhse ag cur brú orm taifead ar an lá go dtagaim ar ais ó fhéile cheoil, ó Scoil Cheoil an Earraigh. So, iontach haggard, réidh le titim i mo chodladh, you know what, déanfaidh mé iarracht fáil tríd seo. So, tá súil agam go bhfuil sibh buíoch go bhfuil mé anseo. I gcónaí buíoch, agus listen, you gotta keep grinding, agus caint faoi lad a bhíonn i gcónaí ag grindáil, táim anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Tá mise flying form, I must say. Bhí mise nice chill weekend, sports, absolutely sporting. Um, yeah, bhí sé iontach maith, bhí chuile rud, chuile rud go go maith. Bhí sé nice chill weekend. Actually, bhí cinnamon bun agam. Oh, um, ok, faoin yeah. chéad uair fiú.

nó gairid. D4 James era truly ar an bhealach. An sin an sórt era a bhfuil tú ag iarraidh bheith ann? Yeah, cos tá airgead acu. Yeah, má tá mise in ann árasán a bheith agam i Ranelagh, tá mise san go maith. Beidh muid really sásta ansin, sure listen, beidh, sure bogfaidh muid ar fad isteach le chéile, á nach mbeidh sin chomh láidir, an triúr againn isteach i dteach amháin, an t-am ar fad, Áine, you would absolutely love i do chónaí liomsa agus le James, I think.
Yeah. Tá muid as a rá Family room. Ní bheidh orainn! Do na OGs ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo, tá a fhios acu cad é a bhí mise ag dul tríd ag fanacht sa seomra leis an bheirt seo. Yeah, ní bheadh muid uilig sa seomra céanna. I hope go mbeadh an árasán sách mór go mbeadh muid in ann cúpla seomra a bheith ann. Fucking, ní granny flat beag a bheadh againn. Taobh amuigh go Studio apartment.
some, some of us like being cozy like yellow what what's state me heart last you know sometimes it's the guy just a bit let the hunt besties and palmer yeah. fod you know bet your triple bunk bed for everything else my fine which can the shanty you know one like the gene really aired are who agus it's in bit uh Obviously, Áine ag a tippy top agus ansin mise sa lár agus James ar a bun and it'd be like a Hugh sandwich, bit a chomh deas. Tá mé just a samhailt an scene ó Step Brothers. Oh yeah, slabí ar mar den eile. Just is just samhail James ag an one just absolutely crucialte. Yeah. But like, there's so much room for activities. do, you like, do you like guacamole?
Do we just become best friends? Yeah, I mean, go deo na ndeor, go deo na ndeor, dar, dar ndóigh. Bhuel, bhí deireadh seachtaine gnoitheach againn ar fad ar, ar dtús báire, ag, ag Áine bocht agus, do you know, déanfaidh muid tusa ar dtús báire bhí, so that gur féidir leatsa nap beag a ghlacadh i rith an chuid eile den, den pod, 'cause muid ag taifeadadh seo rud beag mall i ndiaidh tusa teacht ar ais as féile dochreidte ón chuma a bhí ar an Instagram stories, eh, cá raibh tú?
So bhí mé thíos i mBaile an Fheirtéaraigh Oh my dad! in iarthar Chiarraí An Buailtín.
ag Scoil Cheoil an Earraigh an fichiú bliain den fhéile ach an chéad uair domhsa dhul ag an fhéile agus bhí sé iontach agus do dhuine ar bith a thaitníonn an tOireachtas leo bhí seo cosúil le mini Oireachtas bhí achan duine ra bhí Gaeilic ag achan duine bhí aithne ag achan duine ar a chéile ach bhí sé chomh deas sa dóigh is go raibh níos mó spáis agus níos éasca tunes a fháil agus ní raibh sé chomh gnaitheach le go leor de na féilte ceoil níos mó, bhí tú actually ábalta like bualadh le daoine is tune deas ciúin a bheith agat leo ach fós an craic a bheith agat so bhí sé iontach, ba bhreá leis an mbeirt agaibhse é. Deirim, deirim ach pointe eolais amháin agus ní raibh Gaeilge ag achan duine ansin,

I suppose, tionchar Chonamara le feiceáil go láidir an deireadh seachtaine seo agus ceann an chéad oíche chuaigh mé isteach i seisiún agus bhí muid ag críochnú suas thart ar b'fhéidir a leath i ndiaidh a haon is bhí muid go breá, d'you know, tá muid ag cur na huirlisí ar shiúl anois agus bealach éigin tháinig just slua de dhaoine ó Chonamara isteach agus shuigh siad sort thart orainn uilig agus an chéad rud eile bhí seisiún amhránaíochta tosaithe againn ach ní na sean-amhráin a bhí á chanadh, amhráin b'fhéidir níos country I suppose thiocfá a rá, keep her country, but trí Ghaeilge a bhí á chanadh ag muintir Chonamara agus thosaigh siad ag dul in airde ar an tábla ag damhsa, chomh maith. Muintir a bhí ag déanamh damhsa ar an tsean-nós, ghlac siad deiseanna ag dul suas ar an tábla agus ag damhsa i lár an phub so they let it be known go raibh siad ag dul in airde ar an tséirí. Mar is ceart. Represent. Tá fucking ceart. Chonaic mé bhur scéalta agus dúirt mé My God, má tá mé ag goil an amhrán seo a chloisteáil uair eile, tá sé gurb ea cosúil le chuile amhrán eile. I mean, is cinnte go bhfuil na hamhráin níos, like, specific go na ceantair. Like, amhrán na Séipeilín,

fucking téir á líonadh leis, ach níl fhios agam an bhfuil chuile dhuine taobh amuigh Chonamara cineál chomh báúil sin leis na hamhráin sin. Bhuel, caithfidh mé a rá nach raibh mórán eolais agamsa ar an amhrán sin ach I don't know bhfuil sé cloiste agatsa, Hugh, cheana? Bhí an melody kind of ar eolas agam ach nuair a thosaigh siad uilig á chanadh is bhí na véarsaí uilig seó acu is chuaigh sé ar aghaidh is ar aghaidh agus ansin dúirt siad Sad verse, sad verse! agus chan siad verse amháin really mall, really brónach and then thosaigh siad ag éirí níos gaiste arís agus thosaigh achan duine ag canadh le chéile ach bhí siad ag míniú domh gur fhoghlaim achan duine i gConamara na hamhráin seo ag like campa samhraidh do dhéagóirí ó Máirtín Ó Dúill nuair a bhí siad níos óige so bhíodh siad uilig ag dul ag campaí i gCois Fharraige agus ag foghlaim sórt na hamhráin pop upbeat seo trí Ghaeilge. An sin an dóigh a d'fhoghlaim tusa é, James?

no ach like just bheadh siad á chasadh sna pubs is rudaí ach sin freisin like fadó like mhúineadh múinteoirí iad sa scoil agus rudaí so I think b'in an uair bheadh bheadh a fhios againne faoi but yeah like uh, ní chasann sé cineál so um, so ní raibh mise ag na campaí sin but yeah tá a fhios ag beagnach chuile dhuine na hamhráin like ní bheadh a fhios againn na véarsaí ar fad but an curfá bheadh a fhios againn flat out. Well I suppose bhí mé ag crochadh thart le na daoine ceolmhara ó Chonamara, bhí cara den phodchraoladh Edel Ní Churraoin linn, bhí Domhnall Ó Braonáin ansin, bhí Becky Ní Éallaithe, go leor daoine go bhfuil aithne mhaith againn orthu ón Oireachtas, go leor ceoltóirí ón gceantar so I suppose bhí an leagan fhada den amhrán ar eolas acu agus yeah caithfidh mé a rá gur chuala mé an t-amhrán sin ar a laghad dhá uair b'fhéidir trí uair thar tréimhse dhá lá so yeah ní raibh eagla orthu é a chanadh amach don slua like. Agus ghlac siad am leo. Ghlac siad am sa gcéad lá fosta. Anois tuigeann tú James cén dóigh a bhí seo nuair a bhí bíonn tusa just ag cur ar siúl ár na ronnach arís is arís nuair a bhíonn tú asan tú agus deireann tusa nach bhfuil tú in ann coirnéal a chasadh but ní chuireann sin stop leat iarracht a dhéanamh ar aon nós because más rud é gur oíche maith atá ann

Sin mé sa mhíle. Ar mhaithe leis an teanga. Ar son na cúise. Son na friggin cúise. Cé nach bhfuil Gaeilic, b'fhéidir nach bhfuil Gaeilic ar bith aici ach tuigfidh sí tríd an mothúchán agus an glór binn bríomhar atá agat. Agus mura bhfuil sí in ann an focal cailín agus álainn

No, no, sin scéal do i ndiaidh an pod, sin scéal do i ndiaidh an pod, that's not for, that's not for air. Déarfaidh mé though in fairness agus i gcónaí faigheann seo mise is nuair atá mise i dtíortha a bhfuil teangacha Ceilteacha ann, It always, like, fucks with my head nuair a fheicim focal atá iontach cosúil leis an focal atá againne i nGaeilic. So, like, mar shampla, bhí mé, like, ar an Isle of Man, like, dhá bhliain ó shin agus an, an Manx atá ar bainne ná bainney agus an, an, you know, an Manx atá ar scoil ná a scoill, er, scoill agus ansin bhí mé sa Bhreatain Bheag, thar an deireadh seachtaine agus dar liomsa, I think gur cheart dúinn Cymru a chur sa dóigh chéanna a ndeireann siadsan an t-ainm atá ar an tír acu insa teanga s'acu. But an like an an focal atá acu le haghaidh like eaglais is eglwys agus like bhí muid istigh i gCaisleán Cardiff agus bhí you know bhí like an an path ar an plaque seo taobh amuigh de rud inteacht agus dúirt sé the black tower an túr dubh agus bhí mé like what the hell like tá sé chomh class nuair a fheiceann tú like nuair tá foclaí ann cineál de feiceann tú an nasc idir iad ar fad. Is breá liom an nasc sin a fheiceáil, tá sórt like camaraderie ag baint leis like tá muid uilig le chéile i gcoinne namhaid.
Siúl síos an bóthar agus feiceann tú like you know like a uh, zebra crossing whatever agus feiceann tú like the foclaí like ysgol so agus siú like YSCUL agus like yeah sin an dóigh ceart le rá yeah.

pretty close dá chéile freisin. Agus thug sé an aois agus bheadh mé like Would, would Duolingo have smart, tá a fhios agat? Go bhfuil sé ceapadh, go bhfuil sé- does he want to catch me out? Go bhfuil mé, go bhfuil sé ag iarraidh mo chuid Gaeilge a úsáid against me. Agus so bheadh mé like t- just double checking agus double thinking an dtuigeann tú like um, And then for my, mícheart, a chuid suimiúil acu because bheadh mé like surely níl sé chomh gar sin go rud atá muid uile but yeah sé class class. Ar chuir sé ar like ar mess-áil sé le do cheannsa nuair a thosaigh Duolingo ag labhairt leat i Scots Gaelic agus chuala tú glór cara den pod Joy Dunlop ag caint ar ais leat mar is ise an bean a bhíonn ag déanamh na focail ar Duolingo le haghaidh Scots Gaelic. Ar mhaith leat tosú arís James?

brain cells so ní raibh a fhios a'm céard a bhí ag tarlú. I mean thig leis an dá rud a bheith fíor. Thig leis. True true.
Just an rud is greannmhar faoi sin ná cé chomh like fuar is a d'éirigh tú léi fa choinne tamaill cos just shíl tú like Oh tá mé.
caithfidh mé mé féin a bhaint amach as an like situation seo so just níl mé ag dul labhairt leis an mbean seo so just like you backed away like is just d'amharc tú uirthi go, ó bhí tú ag tabhairt side eye di don oíche. Ní raibh tú cinnte. Agus like níor sam like ús had like ní bhfach sí cant lom níor sam cad bhí sí rá. Níor man an tuiscint díon amach as. So then níor man ag ar bheith mímhúinte. So dús me bealach fearr gan bheith mímhúinte ná gan tada rá. So just fad sa frigh go maith sa mbealach. Sin an méid bhí muisce ar dhéanamh. Chomh múinte.
Mar a dúirt Ronan Keating, You say it best. Say nothing at all, sin go díreach an chaoi a bhfuil mise mar duine, so. Well look, sílim go bhfuil nuacht ollmhór, ollmhór againn le labhairt faoi seo agus just mar intro, Caithfidh mé a rá, agus tá mé cinnte go n-aontaíonn James liom leis seo, ná go bhfuil muid thar a bheith bródúil mar gheall ar an scéal iontach a fuair muid an tseachtain seo ó ó baby s'againne uilig fásta suas Hugh ar mhaith leat a insint do na héisteoirí? Dúirt sí "ar muid", mise! What? Mise bródúil as Hugh? Pah! Don't lie, bhí tú ag caoineadh!
Ná tá sé, bhí mise bhí mise fucking step of the way leis an

Yep, tá leanbh agam, I didn't know, but but b'aisteach, bhí James every step of the way liom an t-am ar fad.
Mise agus Hugh na donors agus just tharla sé agus bhí swimmers níos láidre ag Hugh ná bhí a'msa. No, Hugh, tá muid ag goil, tá muid ag goil a bheith serious anseo, tá muid bródúil asat, so, anois, airigh tú do chuid nuachta agus cén chaoi a mbeidh daoine ag éisteacht leat i bhfad níos minicí ná a mbíonn siad faoi láthair. So faoin am a chloiseann sibh an pod seo, so más rud é go éisteann tú leis an pod an chéad rud ar maidin beidh sibh cineál na chéad daoine a bhfuil fhios agaibh seo agus más rud é go bhfuil tú ag éisteacht leis an podcraoladh seo idir na uaireantaí do 3 a chlog agus 6 a chlog sa tráthnóna beidh mise ar an aer ar 2FM ag an am céanna ag déanamh co-hostáil le Doireann Garrihy ar chlár nua s'aici Drive Time with Doireann. Tá sé, ní chreidim é go fóill, as in like tá mé go fóill saghas, cos ghlac sé, mar a dúirt James, like like ghlac sé like chomh fhada, you know, like like thosaigh muid, thosaigh mise agus James sa phróiseas seo

Agus ansin just bhí like bhí like agallamh, bhí you know d'athraigh pleananna, like bhí like bhí d'athraigh sé an méid sin d'uaireantaí agus ní raibh fhios agamsa riamh an raibh seo chun a bheith deimhnithe ná cén saghas rud a bhí mé chun a bheith ag déanamh, you know like bhí like d'athraigh sé cúpla uair, like bhí cúpla smaointe timpeall agus ansin you know d'athraigh intinní, rudaí mar sin agus cha raibh fhios agamsa go dtí you know, like, you know, scéal seo ar an Luan then, you know, like, coicís ó shin, basically, go raibh seo even fiú mar rogha, go raibh seo mar seans le bheith agam. Agus, yeah, tá sé just craiceáilte. Really, like, go fóill, tá mé ar nós. you know níl seo fíor i mo cheann go fóill ach ceapaim nuair a faighim mo mo mo badge beag agus nuair atá mé agus nuair atá fhios agam like ainm an an you know an rúnaí ar chúl an an tábla agus nuair atá mé ag dul isteach le haghaidh an lón achan maidin sa canteen agus em like I'd say go nglacfaidh sé b'fhéidir like seachtain domh le bheith like oh wait like seo like seo mo saol anois agus tá mé Mhm. like i- mar pháirt de rudaí ort ollmhór so tá sé yeah just craiceáilte eh agus arís agus I you know you did out me for having a close friends story agus anois tá mé definitely ag dul an cúpla seachtain daoine being like cén fáth nach raibh mise ar an close friends but sure look is cuma eh too bad bitches eh agus um, but like bhí sé like ghlac sé fada agus like ní raibh fhios agamsa like agus bhí bhí a lán daoine imníoch fúm. Ceann de mo chairde atá ag obair leis an Independent agus bhí bhí imní air go mbeadh air you know scéal a scríobh faoi like mo like mental breakdown you know go mbeadh sé go mbeadh seisean like muna bhfuair mé an phost go mbeadh sé like you know like ní raibh 's agam you know bhí you know bhí mé ag obair leis roimhe agus you know bhí sé chomh deas agus chomh múinte agus just níl 's agam céard céard a tharla like you know bhí sé just Um, so yeah, no, tá mé chomh, tá mé chomh chomh sásta agus is, um, is onóir mhór é, gan dabht, like, you know, ó duine nach raibh ar an stáisiún roimhe agus go bhfuil siad ag tabhairt ceann an trust sin ionam le bheith mar pháirt dá, you know, don la- an launch nua seo atá acu, tá just craiceáilte, like, absolutely. A cheapadh go bhfuil tú like go bhfuil tú actually, go ndéanann tú scéal níos lúthó na mar atá sé. Yeah. Mé like

agus to my knowledge is tusa an t-aon duine a tháinig amach as an gcóras sin so like so tá beirt is ea is seans ar an taobh a bhí muid ann ar aon chaoi so like b'fhéidir go raibh duine eicínt eile ann or whatever but like you're one in a few thousand like um, i gcomparáid le chuile dhuine eile a bhí istigh air agus sin tú th'éis go leor leor daoine a bhualadh amach b'fhéidir go raibh duine nó dhó eile ach níl aon duine acu ar an gclár is mó atá ag goil a bheith ar

like scéal in airde and I was like oh no oh no like bhí mise fós ag smaoitiú no he's got it he's got it ní thabharfadh siad chomh fada seo é gan é thabhairt dó tá sé tuillte aige tá's agam go bhfaighidh sé seo ach just bhí Tiger Picture in airde achan lá and I was like oh no tá seisean ag cailliúint dóchais anois
bhí dóchas imithe agus ansin nuair a fuair mé an nuacht. Bhí mé le mo thuismitheoirí agus thosaigh mé ag caoineadh. I was like tá mé just chomh bródúil agus bhí mo thuismitheoirí chomh bródúil as just is an nuacht is mó é dúinne mar thriúr like I just think go bhfuil éacht bainte amach agat agus go bhfuil sé tuillte agat don obair chruaidh atá curtha isteach agat san earnáil seo le deich mbliain anuas, breis is deich mbliain anuas, tá, ní seo rud a tharlaigh thar oíche, seo rud go bhfuil tusa ag déanamh ó thosaigh tú amach ar Raidió na Gaeltachta bliantaí ó shin agus you know the grind has been put in, tá seo, níl sé, níl duine ar bith eile go bhfuil sé tuillte acu an méid atá sé tuillte agatsa. Bhuel.
In the words, i bhfocail Michael Jordan, never in doubt. Bhí sé i gcónaí go raibh, bhí mise do do reassure, bhí a fhios agam i gcónaí go raibh tú ag gabháil a fháil. So like, bhí mise like, you're all, if I'm getting this gig, tá orm fucking Hugh a bhualadh amach and that didn't fucking work out for me. So
I will say, tá, so tá, so tá, B'fhearr, tá dhá phéire eile ann a fuair cláir chomh maith, so tá dhá sheó ar an, ag an deireadh seachtaine, le haghaidh bricfeasta agus le haghaidh, le haghaidh an tráthnóna, so Demi Isaac, Benny Bracken, Helen Galgey agus Mikey O'Reilly, tá siadsan ar fad tríd an córas sin fosta, so éacht iomlán, bainte amach acu leis sin. But, yeah, I mean, le bheith curtha ar an, ar an, ar an rud seo is just like ní féidir like níl aon focal gur féidir liom a úsáid le mhíniú leis. Déarfaidh mé nuair bhí mé sa bhaile an tseachtain seo chuaigh thart agus cheannaigh mé cheannaigh mé buidéal football special. Ó bhí mé ag smaoineamh so bhí mé ag smaoineamh ar sin a dhéanamh Ah, but then people were like no, tá mise ag iarraidh é a ól. So I think bhfuil sé just gonna bheith liom eh mar mo like mo you know in áit mo like gloine uisce go mbeidh sin mo mo dearfach liom eh so beidh beidh Dún na nGall go fóill liom eh go deo na ndeor em agus yeah tá just like ní like níl mé in ann focal a chur isteach air I don't think go mbeidh fhios agam cé chomh mór is atá sé go dtí like cúpla mí síos an i mo thuairim.

Bhí, listen, agus roinnt tusa éacht maith le hell, like for it to basically hit an hurdle deireanna agus. No, fuck this, just don't turn this on me, I was going to be happy with you, don't get me in a mood, John Hugh, alright? Níl sé go chomh happy, I'm not happy with, Tá mé happy dhuit a dul deireannaigh. Thug muid go leor moladh do James cúpla seachtain ó shin nuair bhuaigh sé an Éireann. Seo do sheans anois le glacadh leis an moladh uilig. Tá mo chloigeann sách mór, we don't have to make it fucking bigger, so. This is true.
This is. Mothaím anois go bhfuil an bheirt agaibh i ndiaidh an bar a setáil chomh hard fá choinne 2025. Caithfidh mise rud éigin dochreidte a dhéanamh i gceann cúpla seachtain.

Saturn returning? Inniu? Ar chuala sibhse ariamh ar seo? It Sea, sounded bíonn like rud de- eicínt faoi na star signs. Sea. Faoi, tá rud eicínt imithe agus tá rud eicínt eile ag teacht isteach and it's supposed to be good news. I don't Eh, know.
eh, so, an rud a chiallaíonn sé is go tagann, like, gach, like, like, seacht mbliana is fiche go

Spleáistreacht!
Ab in rud a tharla dó like arbh é Pluto a bhí ann ina áit or something do they take turns is cad a bhí an? Yes sin an dóigh oibríonn sé I believe scientifically. Tháinig tháinig go leor tháinig go leor rudaí suas mo TikTok freisin faoi star signs rudaí is obviously tagann sé aníos ag an am céanna den bhliain i gcónaí dhomsa mar gheall is tá mo bhreithlá an-ghar don bliain nua so cheap mise go raibh rud eicínt ag tarlú ansin freisin ann go mbeadh Bliain dóchasach ann do na star signs a bhí in aice le tús na bliana seo dí. So níl a fhios agamsa back go raibh Saturn ar ais go raibh Pluto imithe cheap mise i ndáiríre go mbíonn an orbit céanna ann i gcónaí ach yeah, níl a fhios agam. Do you know céard do you know céard muid a dhéanamh uair éigin fuair mise tarot cards blianta ó shin agus ceapaimse gur cheart dúinne tarot reading a dhéanamh

It's just kimono mór cosúil le Professor Trelawney.
Agus friggin buidéal football special ina thaobh aige ag dul as sip a chuir air chun a thabairt. No, cuirfidh mé isteach sa ball agus tá mé ag léamh ó ní amharcann an football special go maith duitse. Níl sé ag tá foamy. Cosúil leis an magic eight ball ach is magic football special buidéal atá ann. Just beannaíonn tú achan duine leis an football special.

Iontach maith againn. Bhí bhí cead againn dul isteach sna afters san Aviva Stadium nó bhí an an foireann ag ag ithe agus ag ól it was ag ól ar fad ann agus bhí na foirne ar fad ann agus when I say go cheap mé go míoltóg beag mé buzz ar thart sin I, that was that's an not even an under exaggeration tá siad fucking huge yeah man yeah it's But professionally huge fosta, like, íoctar iad le bheith mar sin, like, do you know Yeah, what I mean?
true, true, yeah. Ach, um, yeah, so, bhain mé ag Éirinn agus bhí uh, Mama Carr, bhreá sásta, uh, thall i Cardiff. Yeah, le- that's le- the- putting the car in Cardiff, Morris car. Um, agus an sin, but then ar an drochuair, well, like, ní raibh ach- ní raibh sé ach an chead uair gur chaill Dún na nGall i mbliana go fóill. So, do you know, A, Níl seo ag cur brú orm go fóill. Tá mise, agus tá mise a rá seo anois, right? A, Hugh Carr's lock of the year, right? Fiche fiche cúig prediction. Jimmy is winning matches. Dún na nGall ag baint an championship i mbliana. Creidim é go huile is go hiomlán. Agus tá brón orm, James, cos I know go ceapann tú go mbeidh Gaillimh ag buachan, but. Yeah, caithfidh tú cuimhniú freisin, like, Cheap tú rud céanna anuraidh. Ok, but like bhí sin de, no, bhí a fhios agam, bhí.
Agus ansin, níl an jersey Ceathrú Rua ceannaithe agat fós, which was the, sin é an bhuíochas, Hugh, Yeah, sin é ok, an fair, ok, mhuichroigeann yeah, jersey. no, bhí mo shon ag, bhí mo shon ag tabhairt amach Is as. mura, surely tá go leor player fits agat ón, ón bhliain atá caite, nach dtig leat cúpla ceann a chaitheamh amach chugainn?

No, an fucking flight a fuair mise go Cardiff, right, ba é sin an rud is D four a ndearna mé riamh, right, so bhí sé aer, bhí sé, bhí sé, bhí sé, bhí sé Aer Lingus, right, agus bhí, eh, bhí siad ag tabhairt ar fad hataí, like, glas le haghaidh an cluiche rugbaí, it was, bhí siad le, you know, like, you know, welcome to Aer Lingus flight, eh, you know, supporting the boys in green against their game against Wales, eh, but bhí an bheirt seo suí in aice liom, ceann acu like, like lánúin níos sine, like an sean leaid seo agus bean chéile s'aige agus eh tháinig an an cart síos leis an em like leis an bia agus an an an na deochanna ar fad agus fuair an beirt eh deochanna as an em as an cart but bhí mise suí in aice leis an fhuinneog so like thosaigh your man ag siúl thar eh ag siúl as an áit agus dúirt your one oh ar mhaith leatsa rud éigin eh, as an trolley Agus bhí mise, ah yeah sure yeah like glacfaidh mise le uisce whatever so thosaigh sí i lár an eitilt like well like ag snapáil ar an eh freastalaí like you're fucking like like literally like an ick is mó gur féidir leat a fháil eh the rudest like you know like bhí sí chomh dímhúinte agus bhí mise I, because bhí sé ar na, ar son mise, so I had to then like be like, you know, you're like, you're ok, like ní gá duit, because obviously, you know, bhí sise mar seo and then she'd be like, agus don leaid óg, actually, sorry, I was like, don't associate me leat, like please, níl mé ag iarraidh, níl mé ag iarraidh bheith bainteach le seo, like just. But no, cre, creidim é, creidim é go bhfuil Dún na nGall chun an All Ireland a bhuachaint i mbliana. Um, and do you know what, ceannóidh mé dhá gheansaí Ceathrú Rua, double or nothing.

Oh God! 140 down the drain straight away. Sin é. Ach ansin, bhí, bhí bua maith ag Gaillimh, bhí David Clifford ar fheabhas, scór sé hat-trick in aghaidh Tír Eoghain. Yep. Agus chomh maith leis sin, tá Liverpool just sitting absolutely gorgeously pretty ag barr tábla ón Roinn 1, an príomhroinn i Shasana. So, ehm, tá rudaí ag breathnú go maith. Bhuel, tá an fear seo ag dul anonn ag an game deiridh den season, eh, ag breathnú ar na lads agus le cúnamh Dé beidh an Premier League title ansin agus beidh muid uilig ag casadh Dua Lipa, One Kiss, 'cause sin an fuckin anthem a bhíonns againn. Agallamh Anthony Starr a roghnú like yeah, I mean, I mean, uh, sin kinda lag you'll never you'll never walk alone like surely not with no yeah uh, they're the classics ach like na rún to the na rún to the current like bhí si the Casa Wonkis meall bhí si the Champions League final agus bhí dú leap perform on like half time mm -hmm. agus that was a big song ag an am agus just it kind of adapted agus inis bhí Calvin Harris ar an team bus bliain freisin so obviously he's like tá nasc aige sin le Andy Robertson but tá beirt acu Scottish so bhí sé sin ar an Okay. team bus agus bhí siad literally just ag casadh ceol ag dul thríd sráideachaí Liverpool bhí dhá chorn acu an bhliain sin agus bhí siad just cas like obviously Calvin Harris agus Dua Lipa is is leob an t-amhrán sin so tá mm. cineál nasc acu sin le leis an club so um, yeah, pretty, pretty class ach obviously ag tús an chluiche nuair a bhíos You'll Never Walk Alone ann that's mm. sin na goosebumps like sin an éad atá orm go mbeidh tú ag an gcluiche sin like even like cibé dóigh a dtagann deireadh leis whatever because just beidh tá an méid sin bhuel seans go mbeidh an méid sin stair bainte leis an gcluiche sin agus bíonn i gcónaí like cluiche deireanach don season like cibé season atá ann whatever like cos níl 'fhios agam cén cos basically ag cur deireadh le like ar ar mo thaobh féin like nuair bhí Bohemians like ag an gcluiche deireanach like is seans go raibh siad ag dul a bheith ag dul síos go dtí like an an an like you know an first division whatever you know tá sé just tá an buzz timpeall

Liverpool an áit is fearr chomh maith le dul amach, ná déan dearmad ar na karaoke bars ansin.
Yes. Yeah. Agus tá little like little tequila spots agus thar an Níl a fhios agam anois gurb in an vibe is mé fhéin is mo athair eh. Bhuel do chill sé. No, b'fhéidir cúpla amhrán Conamara. Bhfuil bhfuil aon Seán Monaghan agaibh anseo? Eh, Séipéilín?
Séipéilín? Bhfuil sin ar an bhfuil sin ar an playlist.

possibilities. Well lads, sílim gurb é sin é, I think we're women just really odd in there, I've no idea, I've lost all track of time. Just bhí an méid sin craic le le plé le le tamall, you know, bhí sé seachtain an-ghraitheach. in tithe s'againne so and I just I just love you so much I just just mo Críostaí inniu. Grá mór. Good John inniu kiss kiss. Bhfuil sé anois going forward? Bhfuil sé do chroí like i bhfíon um bhfuil sé nuair a dhéananns tú obair coláiste agus b'fhéidir like bhfuil sé BA, MA, MSc. It is anois like Hugh Carr 2FM.

agus grá Hugh Carr ar TikTok agus is féidir libh éisteacht liom gach lá ar Drive Time le Doireann. Woohoo! Idir 3 agus 6 gach Luan go dtí na hAoine ach go dtí sin bain sult as an deireadh seachtaine agus beimid ar ais arís le eagrán úr do na Soilse ach go dtí sin slán! Slán!